daalụ ndị ọma na-ege ntị ekele m chukwu onye nke nyere anyị ndụ nye anyị arụ isi ike n'ụbọchị taa ife ọma ọzọ m ji wee bịakwa nke a dịkwa ezigbo ike na ndụ mmadụ ihe m ga-akụziri gị n'ụbọchị taa ọ ga-enyekwara gị aka nke m kpọrọ magic money n'ụbọchị taa onye ọbụla na-achọ ibute ego onye ọbụla na-agbagharị ụfọdụ ga na-ebi aka n'ihe ga-abụ ọ bịa o butere ha nsogbu n'ọdịnihu ebe ọ na-achọ m- ego mbute achọrọ m ịkụziri ihe ị ga na-eme ka ị mara na chukwu anyị dị ebube ka ị mara na ife ị fụrụ ị na-agbagharị na ọ nọkwadụ gị nso ihe ị na-achọ n'uko enu na ọ dị n'uko anị ngwa gee ntị n'ụbọchị taa ụfọdụ ndị mmadụ ejego biye aka na a na-agwọ ọgwụ na ọ na-ego nke ọ ga-eyi n'aka na ọ ya eme nke a ka ego wee na-abịara ya mana o nwerọ ebe ị kpọwara afịa ị na-achọ ka ego si n'elu wee fedata ị na-eburu nsogbu na-ebutere i je na-emechisi ụzọ ego ga-esi wee bịara gị ebe ị na-achọ ego ị nọkatabu ofu mbọsị chee echiche na mgbe ị dụ na ụmụazị mgbe nne na nna gị mụrụ gị wee ruo n'afọ na ị dụ na na ya ego ka eji esi nri nri ị na-eri ego ka eji wee kwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ gụọ akwụkwọ niile i ji wee gaa skuul mee ife niile i me wee ruo age gị a ma ebe niile ị na-eje ma akwa ị na-eyi n'arụ ị nọkatabu ofu mbọsị sị chukwu daalụ n'ego niile i nyegworo m na ndụ m mana ife ọbụla ihe ọbụla na-agbata gị n'obi bụ kedu ka ị ga-esi wee bute ego mbute kedu ka ị ga-esi mee ka ego bịarụ gị mana nke ị nwere ị nọkatabeghị nye ekele na ya ọ bụrụ na ị ga-eme ife m ga-akụziri gị taata ị ga-ebido na-afụ ife ọma na-afụ ụzọ ego ị fụ magic a na-eme na ndụ gị otu a m nọ na agụụ anaghị agụ m ife a niile m na-akụziri unu m na-akụziri unu bụ ife mụnwa na-eme ọ na-agara m ife ọbụna m tiri aka ọ na-aga ndị mmadụ afụ echee na ọgwụ ka m gwọ nwerọ ọgwụ m gwọ na ọ maka na m ma na chukwu na chi m akụziela m na ife m ga na-eme nke ga na-enyere m aka na-emepere m ụzọ ife ọma achọrọ m ka ị mara taa na mgbe ọbụla ị nwere 1 naira ị nwee 50 naira or 1000 mana ị nwere ego ị ga-eji wee gonwu nri rie mana inyerọ ekene na ya na ife ọbụla ị na-ekwu na na ego epeka achọrọ m ka m gwa gị na mgbe ọbụla i bidoro kwuwe okwu na ife ị nwere pere mpe ihe a ọ na-emechi ụzọ ihe ahụ ga-esi wee mee increase achọrọ m ka ibido taa ngị na-ene m ngị na-anụ okwu m bido nyebe ekene n'ife ọbụla n'ego ọbụla ị nwere achọrọ m ka inye ekene ọ bụrụ na 1000 ka ị nwere once ị na-afụ ego iji eri nri gbaa moto nye ekene na ya nụ. achọrọ m ka ị nọrọ ana chee echiche ego niile e nyere mgbe ịdụ na ụmụazị wee ruo afọ one ịdụ na nye ekene na ya nụ kwụsị oke mgbagharị ebe ọ bụla akpụrụ kpụrụ olu m na a na-eri ihe a na-agba n'aka ka ego na-abịa ịgbaje onwekwa ahịa ị kpọbara onwekwa ihe ị na-eme ga-enye gị ego ịgbaje ego ka ego sizie n'ikuku na-abịa ọ dịkwa na onye ahụ ọ dịghị a-work onye ahụ achọrọ m taa ka ibido nyebe ekene n'ife ọbụla ị nwere ego ahụ iji egocha nri na-eri ego ahụ iji agba moto eje ebe ọbụla ego iji egote data na-ekiri na fonu gị nye ekene na ya nụ si chukwu daalụ thank you ụbọchị ọbụla and achọrọ m ka ị mata na mgbe ọbụla ibidoghara chebe echiche na ego a pe mpe na-agbakasị arụ na ị nwerọ ego mgbe ọbụla ị na-acomplain na ego ahụ na ị nwerọ ego na ego ọ ga-eme ego ahụ ị nwere ama na-eme increase ọ na-emechi ụzọ ahụ ego ga-esi wee na-abata na ndụ gị a na-emechi achọrọ m ka itinye ihe a na n'obi gị mara na mgbe ọbụla i chere echiche na ego gị pere mpe ọ na-agbakasị arụ na ị nwerọ ego mana ị nwekwara obere ego iji erichara nri ọ ga-eme ụzọ e-, ego ga-esi ebatara nụ ga na-emechi mana ọ bụrụ na ibido taa ị na-anụ onu m bido nyebe ekene thank you ọ bụrụ na 1500 ka ị nwere inye ekene na ya watch ife ga-eme ndụ gị magic a na-eme na ndụ gị ị na-enwe aṅụrị otu anyị si enwe aṅụrị ife a na-agara gị ọfụma ngwa ka ngwa ka ego ka ga-esi eme increase na ndụ gị na ị na-ego afịa 1000 mgbe i bido nyewe ekene n'ihe ọma ị na ego ahụ ị nwere ọ bụrụ na o nwere afịa ị na-ego 1000 ijezie bido lebe ya 800 ịfụ na ego gị na-eme increase ịfụrụ ọ bụrụ na o nwere ngwa ahịa ị nwere na store ebe ị na-ere ahịa ọ bụ ibido nyewe ekene n'ihe ị nwere n'ego ahụ iji na ngwa ahịa ahụ ị nwere ị ga-afụ ahịa ahụ igoro nwere ike ọ bụrụ na mgbe igoro ya na ihe a na-ere na igoro ya 800 na-ere 1000 o nwere ike ofu mbọsị ịpụ ahịa ibido ree afịa ahụ 2025 ịfụ na ọ increase ka ọ na-eme iresịa ịma gain ị ga-enweta na ya achọrọ m ka ibido taa ife ọbụla ebere gị ego na ya ife ọbụla na ibido nyebe ekene n'ife inwe n'ego ahụ inwe ma nke iji n'aka ọ ngwụrụ 1000 na gbugbo nọ 5000 nke inwe na akaụntụ mgbe ọbụla ibido nyebe ekene na ya ị ga-afụ ego dị na ndụ gị na-eme increase thank you daalụ na-adọta ihe ahụ dị very magical in life ọ ga-ebido na-adọta ego ego na ndụ gị ihe a niile na-adọta ego na ndụ anyị the law of attraction ihe ndị a niile na-adọta ego ị nwere ike mgbe ibido nye ekene ịpụ mmadụ adashịa gị ego ịpụ mmadụ egonye gị ihe ịnọkata mmadụ akpọ gị sị gị na o nwekwara ọrụ pụtanụ ọrụ a ga na-akwụ gị ezigbo ụgwọ ịfụ na ihe mere respekt a na-eme na ndụ gị achọrọ m taa ị na-anụ olu m na ife m ji wee pụta chineke ji were m na-arụ ọrụ a na-akụziri unu ife unu amalọ maka na chukwu ekesịana ihe niile dị n'ụwa dobere anyị ụzọ anyị ga-esi mee ife niile ọdịrị anyị easy ka anyị kwụsịlata oke mgbagharị na ife ndị a niile ị na-eme na-etinye gị aka na-enwere mmadụ anya ụfụ na ife ga-ataba gị afụ n'ọdịnihu itinyecha aka na ị na-agwọ ọgwụ ka ego bịa o nwere ebe ịkpọghara afịa o nwere ife ị na-eme ego eji wee bịa ị na-agwọ ọgwụ ego mbute ka o hee ka ego ahụ mere ebere wee bịa bịakwute gị ịfụ na onwe gị ka ị na-eme achọrọ m ka ibido taa na anyị niile n'ife anyị na-achọ na nke na ụka na anyị niile nwere ụzọ ego ga-esi wee bịa na ndụ anyị o nwere ife m ga-agwa gị ga na-eme ife m ga-agwa gị afụ ọ ga-enyere gị aka ịkwụsịnata ị na-eche ajọ echiche na na-enwe mgbakasị a na-akọmplen maka ego ị nwere maka mgbe ọbụla ị na-akọmplen maka ego ị nwere na-agbakasị a ọ ga-eme ego dị na ndụ gị ịma na ị na-emechi ụzọ ahụ ego ga-esi wee bata na ndụ gị achọrọ m taa gụwa bụ nwoke gụwa nwaanyị na-anụ onu m ka itinye okwu ọbụla ife ọbụla m na-akụziri gị site na ihe nke izi m gwara gị ị na-agụ ife ọma na-eme na ndụ gị

ịma na-agbagharịzị agbagharị ịma na-eti aka ebe ahụ na-agụ nwa obere ego nwa iji atụtụ were were jee goro blue eyes ka ego bere ego nwepụ ihe ị na-eme ka ego fere efe wee bata na ndụ gị mana ọ bụrụ na ibido taa nyebe ekene ị ga-afụ ife ọma ga na-eme na ndụ gị achọrọ m taata ị na-anụ onu m ka ị nọdụ ala nye onwe gị obere ohere chee echiche mgbe ị nọ n'ụmụazị wee ruo afọ ole ịdụ ego niile e nyere gị na ndụ gị ichegide echesia ya ma mgbe eji ego akwa ma ihe niile ma nri ị na-eri ma ego niile iji emeta ahụ ife niile dị na ndụ ma ndị na-enye gị ego achọrọ m ka ị nọdụ ala sị daalụ thank you chukwu ka ị na-enye ekene mgbe ị nyere ekene ị ga-afụ ụzọ ego a na-emepe ịgba mbọ anaghị na-enwe anya ụfụ na ife mmadụ nwere achọrọ m ka ị mata na onye ọbụla nwere onyinye nke ya otu a mụnwa ji na-agwa unu na onye ọbụla ọ bụrọ otu o si wee gaziri okeke ka ọ ga-esi wee gaziri okafọ mana anyị anyị niile ọ bụrụ na isoro ihe m na-agwa gị na ihe mbụ solution chi m wepụtara m ka m bịa na-akụziri unu ụzọ ọ ga-esi wee nyere unu aka ife ọbụla unu na-eme ife m na-akụzi ịfụ na ife ọbụla before some months ife ọbụla ị na-etinye aka ịfụ ọ na-agara gị ọfụma ọ bụrụ na ị nọrọ ala chesie echiche ife niile ahụ mere na ndụ gị ego niile e nyere gị kemgbe nne mụrụ gị wee ruo afọ ole ị dụ na achọrọ m ka inye chukwu ekene na ya inyezie ekene na ya nụ ị ga-achọrọ m any currency ị na-eyuz ọ bụ naira note ọ bụ dọla weta ya iweta akwụkwọ piece of paper ị ga-edere m ife m ga-ekwu na idesia ya ịmado ya na ego ahụ m ga-agwa gị ife ị ga na-eme ụbọchị ọbụla achọrọ m ọ bụrụ na ị weta ọ bụ na 200 ọ bụrụ 1000 ọ bụ 500 ego dụkọrọ ọnụ ọ bụ dọla achọrọ m ịbịa iweta piece of paper iweta pen ịbịa deeru m ọ bụrụ na ọ n'igbo ka ị chọrọ idenye idenye ya ịsị daalụ n'ego niile enyere m na ndụ m niile daalụ n'ego niile enyere m na ndụ m niile ide ya ịmado ya n'ego ahụ tinye ya na wallet gị

ịmado ya na na- na- n'ego ahụ i tinye na wallet gị ọ na purse gị ọ na akpa gị ife ị ga na-eme ụbọchị ọbụla ị bịa iwepụta ya iwepụta ya ụtụtụ iwepụta ya gụọ ya inwe the mmetụta the feeling efife iwepụta ya inwe the mmetụta the feeling mgbede iwepụta ya ị na-eme ya otu a ọ ga-eme ị ga-enwe time echiche ịcomplain maka ego ma ọ ịgbakasị ahụ ama na ndụ gị ịfụ magic a na-eme na ndụ ego ebido na-abịa achọrọ m ka ị mara na ife a niile m na-akụzi na m na-eme ya na na nke m ịfụrụ ya ana m eme ya and ọ na-agara m ọfụma enwerọ m time iche na ego na ego epeka ma ọ na o rika ka m na-eme ya ife ọbụla m tiri aka ọ na-agara m achọrọ m ka ị na-eme ife ndị a niile m na-akụzi na m na-eme ya ma ndị ọzọ m ka ga-akụzikwara unu m ga-ewetachakwara unu ya na-akụziri unu unu na-eme ife a ị na-afụ ife ọma achọrọ m ọdịmma nwoke chọọ ọdịmma nwaanyị ọ bụrụ na ife dịrị gị mma ife na-agara gị ọ ga na-enye m obi aṅụrị achọrọ m ọdịmma nwoke ọdịmma nwaanyị ka anyị kwụsị aka ị na-agbakasị ha na-ebi aka ihe ekwesịghị na-ebi aka echi ọ na-atara gị ahụ o nwere ike ichekwasị ọgwụ ikezikwasị ọgwụ niile ị ga-eme ka i wee dọta ego ma ego ma gị afụ na echi niile ma atakwa afụfụ ya achọrọ m ka unu na-esonyere m na-etinye ihe ọbụla m na-akụzi unu n'ọrụ agwara m unu na m bụ ebu bara abara mana eji nwayọ arịpụta achọrọ m ọ bụrụ na ị na-eme ife ndị a niile m na-akụziri gị ife ọzọ ndị ọzọ mgbe oge m ga-akụziri ihe ahụ o nwere ihe ị ga na-eme ị na-afụ connection a na-esi everywhere ife ọma a na-abịa ka magic ị na-asa n'anya mgbe ahụ ị ghọta na ife m na-akụziri gị na ezigbo ihe echena mgbe onye ọzọ mere i wee mee na ụmụnne m achọrọ m ka ọ dịrị unu na mma ka unu na-enwe aṅụrị otu m si enwe aṅụrị hmm? ka obi na-asụ unu ụsọ ị ghọtago ịkwụ ụgwọ na inye ekene ife ọbụla ị na-eme na-enye ekene ị bịa na-complain na ego mmejikwu na arụ ọkwa na ego nke akwa ị fụ ị na-emechi ụzọ ahụ ego ga-esi wee bata mana mgbe ị nwere okwukwe kenee chukwu na ego nke ị nwere obere ego nwee okwukwe na ego ya abịa ego nwere ike nwere ike nwere ife ị na-eme mmadụ akpọọ gị ma ọ pụta n'ụzọ ofu ya arapụta ido iwere ịtụtara ya mmadụ onye nwere ike idochi ego nye gị 1 million 500,000 ị na-asa n'anya achọrọ ka ị ma na ekene ị na-enye ị na-enye ekene ife ọma na-abịa inye ekene n'ife i nwe thank you ife ya o nwere ife ka akpịa mana nnukwu ife ka ọ bụ na ndụ mmadụ nwanne m na-eme ife ọbụla m na-akụzi na-sharekwa na-likekwa ka ndị ọzọ na-afụkwa n'ife ewepụtara m chukwu wepụtara m ka m wee kụziere unu ife ga-adịrị unu mma ga-enyere gị aka daalụ rinne daalụ ka ị na-eme nke a ife ọma ga na-eme na ndụ gị